NTI TV. NTI TV. Igbo bụ Igbo ekene m unu asị m ya maalụ ụnụ mma m Igbo ndị nwe m Igbo ndị m ji bili Igbo ndị m ji eme ọnụ ọ mụ bụ nwaada ụnụ nwaanyị ada unu ji eje mba e ada unu ji eje ife ada ndị Anambra ada Igbo niile ọ mụ bụ nwaada Oraegbunam Chinenye i nee m anya n'aka ekpe n'ụtụtụ a ị ga-afụ nwaada mụ na ya kwụrụ bụ igwu na okwu ụtụtụ a m menyefezi ya okwu ka o nyere m aka kọwalụ ụnụ onye ọ bụ
ndị Igbo ekele m afa m bụ nwaada Egbunenwa Chinenye abụ m onye Imo steeti
ọfọ m na isi nọ n'ụbọchị nke taata bụ na anyị ga na-eje na-ana n'ihi na asị na eje ana bụ isi ije hmm? eje ana akara nke e bu n'anya anyị eso onye a na-ara nụ ndụ ya na ọya n'afọ ee eh? ama m na ụnụ pụtara gị bụ onye na-ene m anya ama m na ị lalụla ọfụma o nwere nnukwute isiokwu anyị buru bịakwute ụnụ n'ụbọchị nke taa n'ịnwa ya bụ otu esi aza ezi na mgbe gboo ụnụ nee anya n'aka anyị ụnụ ga-afụ ihe anyị kpagasị n'aka ya bụ ka a na-akpọ ụkọ ọkpa hmm? ọ n'ọgbara ọfụlụ ka e bidoro mepụta nke ndị oyibo kpọrọ ọma nke ndị igbo ndị oyibo badara ya azịza ị ghọtago mana nke a ka anyị ji azabụ ya bụ ive na mgbe gboo na-aghọta ụzọ ebe m si apụta ehe ya bụ na nwaada Igbo ọbụla na-eji oke ọkpa ma ọ bụkwanụ azịza aza ihe ọ ga-agba mbọ fụ na ukwu ruru ya ala mgbe unu ga-enezi anyị anya ka unu fụ ka anyị si eme ya bụ ihe ma nwanne m nwaanyị ka anyị zaa ezi anyị gosi ha ka esi aza ezi

o kunite ụla ụtụtụ o buru ụzọ saa ilu sapụ ngwere uchichi dị ya n'ilu ọ sasịa ya bụ ilu ọ gba mbọ fụ na o kporo ntụ ụtụtụ mana tupu o bido zaba ezi ọ ga-ebu ụzọ welu azịza zapụta obi nne ya maka na ọ bụ obi ka a na-ebu ụzọ aza tupu azaba ezi ehe ị zachazie ezi ị zachazie ya bụ obi buruzie buruzie oke ọkpa gị pụta bịa zabazie mbala ihe eji azakwanụ mbala bụ ka mbala ọ bụ na mbala ahụ dị ọcha ị ga-afụ ka ebe a dị i lezie anya ebe a ị fụ ka o si enwu oke ọcha hmm? ka o si eti kolikoli mgbe ezinụlọ ọbụla ị batalụ ị wee fụ na ọ dị otu a manụ na ada igbo na ebe afụ ọ ihe a ka eji ama nwaanyị kpọrọ onwe ya nwaanyị ihe a ka eji ama ada igbo ịbata ebe ada igbo nọ ọ na-adị oke ọ na-adị ọcha nke ukwuu ị na-anya anyị zaba ihe ndị a zasịa o nwere ọka nna anyị bata ka obi yara ịkpanya ọchị obi ga-atọ ya ụtọ nke ukwuu maka na o nwekwanụ ndị ọbịa ha bata ha ga na-asị ee nna ee ị mụkwalụ ụmụ gị nke a ee ị fụkwa ka ebe niile si eti ọcha ọ bụ na esi otu a ọ esi otu a na-eme ya bụ ibe a na-aganụ n'anya n'anya anụ ma anyị zaba ya bụ ife zasịa ọ bụrọ sọ ịza ife na ọ bụ ya bụ nọọ ị zasịa ị gbakwa mbọ fụ na i kporo afịfịa hmm? maka na e nwere ezinụlọ ya eme i jee ị fụ na a zasịala ezi azaba ezi zasịa ị na-enekwa ife ebe ọ dụ hmm? unu ga na-enezikwa anya fụ na afụkwa ka esi eme ya ọ dịkwa ofele hmm.

ọ ife eji mara anyị hmm? na nchịkọ okwu anyị ọnụ unu na-anụ ọnụ ya bụ nwaada unu maara afa ya ada unu ji eji ife ada ndị Anambra hmm? ada Igbo niile nwaada Oraegbuna Chinenye onye mụ na ya nọ bụ
afa m bụ nwaada Ebube Chinenye ebe okwu a si elu unu aka bụ na NTI TV n'obi eziokwu ebe ọ ya adị ịbịa ọ na-amara okwu mma ozugbo ozugbo ngwa ka ọ dị ndewo ndewo